jiri ose ọjị jiri nzu jiri odo na ọjị anyị debere n'iru Chukwu asị na ọ bụ Chukwu ya gọzie ọjị a ya nwa bụ isi oche n'ọnọdụ ihe anyị na-eme taa ọnọdụ okwu anyị na-ekwu taa na mfụkọrịta mụ na ada m fụrụ taa asị m Chukwu kansa anyị na-ekpe ekpere ka anyị fụkọọ ọzọ na anyị ga-eri akụ na anyị anyị ga na-akọ ihe ọma ego ga na-abịa ego eji azụ ụmụ ego eji arụ ụlọ ego eji ego moto ego eji abara anyị uru n'ihe ndị ọzọ dị iche iche na-asị bụ Chukwu na ọ ya bịa were ọnọdụ na-asị n'ụbọchị nke taa na ọ bụ ihe ọma ga na-eso nwoke so nwaanyị ọrụ mụnwa bụ Atama na-arụ bụ ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-asị m na anyị ga na-azụ nwoke azụ nwaanyị nwoke na anyị kpata ya ka ihe eji ana a na-akpata ihe eji ana ma nye nwoke nye nwaanyị ihe eji ana na-asị ndị Igbo bịa gọzie ọjị a ka anyị taa taa ya tata ndụ tata ihe ọma tata ọganihu ihe a ka anyị na-arịọ gị n'aha onye nwe anyị igwe
igwe ndị Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ a sị m na ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-abụ onye Igbo maka na Igbo amaka em na onye anyị bata be ya tata bụ Cosmas Atama Cosmas Atama ka anyị nọ n'obi taa nke na-afụ maka ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ igwe mụ na ụmụ nwanne m bịara ebe a taa anyị ekele gị anyị sị ka anyị bịa ka anyị na gị karịa ka ị kọwaala anyị ọtụtụ ihe dị iche iche maka na o teego anyị na-anụ maka gị anyị wee sị ka anyị bịa tata n'egbu n'oge okwu anyị dị nkenke

n'ụdị ụzọ niile ụdị ihe e wepụtara n'ala nri anyị na-eri n'ọnụ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọ bụ nri anyị na-eri n'ọnụ nwere side effect like eh, enweghị m, eh, ihe ọ bụ omechi nwere mmadụ n'arụ na ọ ka e si rie na-asịkwa otu anyị bịara Adaeze etu ị sị ka ị mata etu esi agwọ ana m agwọ ihe niile mana ọ bụ chukwu so m agwọ Hmm? onye ga-agwọtara ma na oge eru- oge eru so anyị na-agwọcha ihe dị iche iche gbasara ihe gbasara arụ mmadụ ọ bụrụ ka anyị jee kpọba aha mana anyị na-agwọ ya niile ana m ekele unu ndewo igwe ndụ igwe akọwagoro anyị onye ọ bụ wee gwa anyị ihe mere na a na-akpọ ya igwe ndụ sị na na ọ na-azọ azọ na ọ dị egbu egbu na o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o ji azọ ndị mmadụ igwe mekwara ka anyị mata na nri nke a na-eri n'ọnụ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọ bụ wee na-akọwa na i rie nri ahụ o nye gị ihe n'arụ na ọ bụkwa ọgwụ ka ọ bụ nke a na-esikwenụ e ji agwọ ndị mmadụ ọtụtụ ọya na ọ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọ bụ igwe ndewo ihe ọzọ anyị chọrọ ka ị kọwara anyị bụ igwe o nwere onye a na-amụta o jee ya bụ akwụkwọ ọ gụcha ya bụ akwụkwọ o bido wee na-eme ya maka na ọ gụtara ya n'akwụkwọ igwe ị gụtara ya n'akwụkwọ ka ọ bụ agbụrụ ndị nna nna nna gị ka i si wee bido ka ị kọwalị ndị Igbo ka anyị mara anyị gbarịrị mbọ na-afụ ka nna m na-emetụ ya mana echere m na ọ bụ ihe deti ka ọ na-eme a na-akpọ m a na-adọ m aka na ntị sị ya ihe a unu na-eme mụ aghọtarọkwa a na-eje na-aga na-eje na-aga nna m n'onwe ya na-emekwa ya na-anatakwa obere ihe na-afụkwa ya na-azụkwa ya abụ m onye ụmụọchị dị n'Igugu dị n'Udunedem n'Udenu lokal gọọmenti na-asị ka ebidoro ya ejere m gbaa bọị nyaa moto nyaa bụrụ draiva bụcha draiva jee zụrụ ahịa zụcha ahịa o kwerọ nachita azụ bịa gbakwa mbọ o kwerọ m ime ndị ụfọdụ na-eti mkpu sị ọ gịnịkwa ma anaghị ejezi ọrụ ụra ka m na-ararụzi be m one day mmadụ bịa na ha bịara ka m gwọwa ha wee sị chukwu sị ha mgbe ole ka m bidozi gwọwa mmadụ ha na-adara etikwa mmadụ ofu nwaanyị sị m ji emeghe ya ofu nwoke si m jee mee ya nsọ ha si chukwu ka nje mebe nje weta ihe a ma fada a na-eme mgbe m nọ mgbe ọ nọ na-asị na-asị ka emee ya emee m ozugbo ihe adị mma otu a ka m bidoro zọọkwa ndụ mmadụ so a na-akwụ na line ihe ọbụla ji mmadụ problem ọbụla ji mmadụ onye ọbụla na-enwe nsogbu dị iche iche les ma ọ na chukwu tinyere ya aka tukwuti onye ahụ aka na anyị na-eme mana ọ bụ ihe a na-ebute n'ala bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji eme na-asị na ọ bụkwa ha n'ọnụ igwe ndụ
adaeze igwe ifo na nkarị anụwa akụkọ anyị na-akọ bụ akụkọ nwanne na nwanne ọ na-enye anyị obi aṅụrị ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ ka ị kọwara anyị ka anyị mara bụ igwe kedu ihe dịzi iche na ya bụ ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ya na ọgwụ bekee
ihe dị iche na ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mana ma na onye ọma na-agịrị ọgwụ oyibo ọ na-enwe expiring date and eh, ọ na-enwe expiring date n'ọgwụ igbo anaghị enwekebe expiring date ma expiring date ọ ga-adịghị enwekebe na ọ dị ka nri bụ ọgwụ igbo mana ọgwụ oyibo dịkwa mma o n'ọgwụ oyibo na-azọpụtakwa mmadụ na mberede na mberede azọ ihe dị ha i nye ya o reduce mana ihe ga-agwọ ya bụ ọgwụ igbo na mụ na ndị ndị oyibo na-arụkọ na ọ bụ nke bụ ọgwụ oyibo anyị na-enyekwa ọgwụ a na-akpọkwa ndị ga-enye enye ọgwụ oyibo dịka ndị nọọsụ m na ndị dọkịta m enyekwa ọgwụ oyibo mana ọgwụ oyibo nwere expiring date ọ bụ enye o nwekwara ka ọ bụ ọ nọtụ nyekwa ọgwụ igbo ahụ mana ihe mere na ọgwụ igbo ji dị powerful bụ na ọ ga-anọrọ gị n'arụ nọte aka mana ndị be anyị mgbe gboo na na-eje para uju one gallon maọbụ penta eji e m ọgwụ wee ṅụọ mana kịta na o nwere dosage ị ṅụọ ya o nwere akara ọ bụ o rute ịpa ya mmadụ ọ gwọọ mmadụ echikwa repeat kwa n'obere oge o nwetago onwe ya pụtara ya gwọrọ ọya asị na anaghị agwọta ana onye ọbụla ṅụrụ ya ga-enwetakwa arụ ya na ndị bịa na be m mere thanksgiving karịrị adaeze thanksgiving thanksgiving moto eh, ihe niile because na anyị na-eme ya n'udo na ego dịkwa mana anyị ọ bụrọ ihe niile bụ ego o nwere ọ bụ ị gwọcha o butere gị moto nwee ọ bụ ị gwọcha ọ bịa mee thanksgiving dịka na christmas ụta
ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụgo ihe anyị na igwe nọ na-akalị igwe o nwere ihe ọzọ anyị bụ igbo na mba ụwa na-ege gị ntị o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị mụta n'aka gị kedu ihe dị iche na ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na dibịa na-eme nsị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya na dibịa na-eme nsị na aja kedu ihe dị iche ka ị kọwara anyị ka anyị mara
na dibịa na-eme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ndị na-eme nsị bụ na ọ na- ọ na-abara ha uru ọ na-esoro ụmụ ụmụ esoro ka gụwa na onye ahụ mere ya. mana onye mere ya nwere ike na-adị happy na a na-eme mgbe ahụ mana oge ikpeazụ ọ bụkwa problem maka ụmụ ya ka ụmụ ya ga-eburu nsogbu ahụ igwe kedu ihe ị nwere ike ịgwa okwu ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa ụmụ igbo gwakwa ndị ọzọ maka o nwere onye ga onye abụrọ onye igbo mana ọ na-anụ igbo nwekwena onye ga-like ihe anụ anyị na-ekwu kịta ọ masị ya ịma ihe i kwu a tapịkwaala ya na nke ndị oyibo na-akpọ bekee kedu ihe okwu ndụmọdụ na ihe ị kwesịrị ka ị gwa anyị ka anyị- anyị mee? ndụmọdụ m ga-adụ nwoke na nwaanyị n'ihe gbasara ọya bụ na ọya bụ na mbụ na a ga-amalite na gboo wee chọba ihe na-eme gị mata na gboo chọba ihe na-eme dịka like onye meri onye arụ ji ọ ga-etukwuru wee na-atagbu onwe ya n'afụfụ n'ụdị na ọ mara ihe ji ya na mbụ na anyị nwa ga-enwe ike ime ịjụ- ime gị interview n'ọnụ nkịtị chọpụtakwa ihe na-eme gị ya bụrụ ọ dị njebe lab mana anyị na-enyekwa aka kpọkwa dọkịta anyị emekwa lab a mara ihe ji ya. ihe ji onye ahụ bụ n'oge like kịta anyị na-eme emume ihe gbasara cancer bụ ndị gbalitere n'oge chọba onwe ha o nwere cancer nwere stage ọ bụ o rute n'obi onye ahụ ma agwọtazi onye ahụ mana early stage anyị na-agwọta tumor cancer ihe dị iche iche ọ bụrụ ma anyị kpọwa prostrate prostrate bụ na ofe ọ bụrọ anyị nwa mana ọ chukwu poison naanị m asị na ihe a na-eme bụ chukwu bụ ọ dị n'aka.
igwe ifo na nkarị anụwa akụkọ anyị na-akọ bụ akụkọ nwanne na nwanne ọ na-enye anyị obi aṅụrị okwu ka ị kọwakenere anyị ejirimara ndị Igbo ma kọwara anyị o- ofu ma abụọ omenala ndị Igbo e ji mara ndị Igbo ya bụ omenala
na ihe eji mara obodo anyị nọmba wan ụta m kpọrọ n'akwa anyị anaghị akpọ sagging gbam anyị anaghị eyi champe akwa site n'aka ụmụ nwaanyị ma ọ na nwoke kịta na nwoke na-eyizi pint afọ nwaanyị na-eyi pint afọ mana mgbe gboo ọ naghị adị otu ahụ na ọ bụ ihe ama n'igbo onye igbo nwere ebe m ga-eje kịta a ma ama na m bụ onye igbo n'obodo anyị nwere ka esi eyi akwa o nwere ka esi amụta ọ bụ ikufụta ịkụziri nwa gị kụziri ndị ọzọ ọ gawa n'iru na-asị na dịka like otu a m nọ na eweniwe na m na-atinye ya oyibo na ụmụaka niile mụtara na ọ bụ etu esi zụọ ha ka ha ga-esite ibido na gboo n'ịkọ ji tinye ya mgbara ị ga-ewelite ji ahụ tinye ya na mgbara ahụ ọ bụ na itinyere na mgbara ahụ ọ daa aka na ala wọrọ ebe ọzọ ije ka idozie ọ gbajiri n'ukwu ọ ma amịtazi ndị ọzọ mana ndị obodo anyị n'ihe niile na-abịa amụta nke ọzọ amụta nke ọzọ amụta nke ọzọ onye ahụ na onye mụtara nwa ga na-akụziri nwa ya ka o si eyi ma kịta na ndị papa ga na-eyi sagging mgbe gboo na ọ dịghị otu ahụ kịta na aga na-agba ọtọ ma ọ bụrụ na onye mmadụ nwere akwa ị na-apụta njem ịfụkwa o nwere ebe m je Abuja ndị Abuja niile ga na-etu m aha na-etu m aha na-aga maka amago na m bụ nwafọ igbo
igbo ọma na-esonyere anyị dịka igwe ndụ si wee kọwa na ọtụtụ ihe ọkwa na high chief ka anyị na ya na-akpa nkata high chief dịka ọ na-akọwara anyị wee na-asị na ọtụtụ ihe ka ọ na-agwọ ọtụtụ ihe ka ya bụ igwe na-agwọ nke bụ ọnatara chi ka anyị nụ ka ọ kọwakwara anyị ihe ọ na-agwọ igwe ndụ biko kọwara ndị igbo ndị ọma na-ege anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ị na-agwọ ndị ọma na-ege anyị ntị ọtụtụ ihe m na-agwọ n'o sitekwa n'aka my father data nna m mụtara m n'afọ ya bụ Fabian Atama na ụmụọchị na Udenu local government na ọ chịkwara m ya bụ ọgwụ n'aka ụbọchị a ọ nwụrụ ọ ka nwụrụ ụbọchị a ọ nọrọ 120 years anọta a ọ nọrọ 120 years o nwere mgbe m ga-eji ekpa ya aka ọ na-ada ka ogene ụbọchị ọ na-anwụ ọ kpọrọ m sị m na-achọwa ka ịnwụ m sị ya ọ dịrọkwa ọ sị m na ndị be ya nwụcha ya ga nọrọ n'ụwa m sị ya nọdụkwanụ ọ sị m mba so ọ bụrụ ka m si fụ ya ya na onwe chọkwara ka ọ nọrọ mana chi ya kpọrọ ya ka oge si ruo ma mụ na ya kwa onye ọbụla na-ege ntị n'okwu anyị na-ekwu ọ ga-anọkwa 120 150 200 years na-asị unu na ọ kụziri m ihe ọfụma ọfụma kụziri m ihe ọma mgbọrọgwụ dị iche iche ọya dị iche iche ọ kụzichere m ihe bụ ọ kụzichere m mụ amarọzị na mụ amarọzị ebe m ga-ebido ebido mana anyị kpokọnọtere m uche sobezie ọnọdụ nwoke m a m jekwa aka na bed mgbe ọ dị na na bed ọ ka ga-agwakwa m ihe a ọ gwara m mbụ m jekwukwa ya ka ọzọ gwakwa m ihe ọ gwara m mbụ sa nwoke m a na ọ ka bukwa ihe a n'uche na-asị onye ọbụla na-eme ihe nne ewu na-ata agbara nwa ya ga na-ene ya n'ọnụ mana ụnụ mara na ihe dị n'ụwa bụ na nwa ewu na-esekpuru ala wee ṅụọ nne ya ara na ọ bụ mmụta ka a nọ ana m akụziri ndị ụmụ m ụmụ ụmụ m ndị ọgọ ndị na-amụta amụta ndị ụfọdụ si na ihe a na na-esi na na ọ na-esi na agbụrụ ọ na-esi na agbụrụ mana o nwekwere ka a na-eje skuul skuul a na-eje mbụ e, e, ụlọ akwụkwọ ahụ ndị oyibo wetere, mana anyị na-amụ ya a na-amụta ya o nwekwere onye oyibo ị ga-ejekwu kịta ọ sụkarịa gị oyibo sụkwara ete ndị ndị ọcha oyibo so n'ihe dị n'ihe a bụ nkụzi a ga-akụziri ndị Igbo ihe ọma ihe ga-eme ka mmadụ dụwa ndụ anụ mmadụ ga na-adụ ndụ kwụrụ ndụ maka ndị gboo nara ana na ha kụzichere ndị ụfọdụ achọrọ iwefute ya na-akụziri ndị ụmụ ha ma anyị ka na-akụziri ụmụ ụmụ ụmụ ndewo na ndị ọbịa ndewo Yes, sir. Igwe ndụ ka anyị na-achịkọta kedu ihe akwụkwọ akwụkwọ ị ga-akọrọ anyị ma abụọ ma atọ ma ofukwa ihe ọ na-agwọ Ha.
ihe m mara m na-agwọ Adigbo Ha, Igwe ndụ. ị chọrọ ịmụ ọgwụ ihe m na-agwọ karịrị ọ mana m ebupụtara gị asambodo m ihe m ji ele ka ọ dịrị a bụ na eburu ome n'isi na ọ maka ụmụaka na ndị ọzọ na-ana ana na ndị chọrọ ịmụta ịbịa na mbụ nke na-akagodo mkpa dịka n'ihe anyị na-eme na ndụ anyị bụ ịdụgodo ọcha from ịdị ọcha na mgbọrọgwụ ga-agwọ mmadụ ọ gwọta onye ahụ ọfụma ihe na-eme mmadụ n'afọ na arụ na-acha mmadụ ọkụ na isi ọwụwa na-awa onye ahụ ma n'afọ na-egbu mmadụ mgbu ihe na-emegodi ya bụ mahogany ya bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ọlụ so ị je dee ya na mmiri in the morning gbata ya i richa nri ụtụtụ gbata ya ṅụọ kịta na-eji gị n'arụ arụ ejibezi gị nke bụ oyi onye arụ na-achọ ọkụ ọzọkwa bụ ihe gbasara pile na nke ahụ bụ mana dịka ihe gbasara pile na fibroid maọbụ fi ọmụkpọ mgbọrọgwụ dị na ya Mgbọrọgwụ. Ehe. anyị wee ga achọnụ aga ọcha aga ojii o nwere ah, aga ukwu anyị nwere akanta mana akanta dịkwa danger echikwene nnukwu n'ihe ị na-eme maka itinye nnukwu o nwere ike o bute nsogbu a na-achịkwada ọlụ ahụ kwa na ya ihe gbasara fibroid ọ bụ the highest ọgwụ m na-agwọ ihe gbasara nwoke mụta nwa nwaanyị mụta nwa
ndewo ndewo em abịa na nke nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ nọ n'ebe dị iche iche na ọ na-enwe ihe dịka ihe a na-akpọ ịba ọcha n'anya nke ndị oyibo na-akpọ typhoid maọbụ malaria kedu akwụkwọ enwere ike wee nye nwatakịrị ahụ na ya bụ nwa akwụkwọ ka o nwee ike gbatụletụ ọgwụ eji agwọ ụdịrị ọya ahụ bụ vrenu i tinye vrenu tinye ọlụ a ọlụ ya bụ mahogany denye na mmiri ị na-enye nwatakịrị a nye- na nke ahụ ana anyị ekene unu daalụnụ unu nwa na-ege anyị ntị igwe anyị bụ igwe ndụ ọ na-agwọ ọtụtụ ọya mgbe anyị bata n'obi igwe ndụ oriakụ ya nọ ya n'akụkụ ebe oriakụ ya nọ n'akụkụ n'ime ebe a na-agwọ ndị ọya o gosi na o nwere obere ihe ya bụ oriakụ na-emekarịsị ka anyị geegodo ya bụ oriakụ oriakụ igwe ndụ ntị ka ọ gwagodo anyị ka o si wee na-akwalite ya bụ di ya na-enetakwa ndị na-abịa maka na ọ gosi na ọtụtụ ndị mmadụ na ebe a mgbe anyị bịa mana ka anyị bịa na ha na-amụ amụ wee na-aṅụrị gosiri na na nwaanyị nọ n'akụkụ nwere ihe ọ na-arụ ngwa nwaanyị ọma biko kọwakanara anyị onye ị bụ ma kọwara anyị ihe ị na-eme wee na-akwado ya bụ ọrụ ka ọ na-aga na